maka na ojiọfọ chukwu e, chukwu kele ogbu maka amusu ka enu ka ana aja ana igbo ana bụ ana aja ana ebonyi aja ana imo aja ana abịa aja ana enugwu aja ana Ọmambala anyị kpọrọ Anambra aja ana aniọma aja ana obi Igbo aja ana obodo niile kwetara na Igbo ga-adị mma anyị sị zuzugbe zuzugbenu anyị sị unu bịa nọ n'ọfọ anyị na-agọ na anyị anara agọ ka anyị gọgbuo nwaanyị na anyị anara agọ ka anyị gọgbuo nwoke na ihe anyị na-agọ bụ ndụ ndụ nka nka na ihe anyị na-ekwu bụ egbe bere ugo bere ihe anyị na-ekwu bụ ndụ mmiri ndụ azụ ihe anyị na-ekwu bụ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ anyị wee na-akpọku aja ana obodo niile nọ nga nwoke ma nwaanyị nọ nga ka unu ha zuzugbe zuzugbe aja ana ikwu nne unu na ofu na ofu nke unu na-enye oke a sị na ana ka a na-azọ azọ na a na-azọ enu azọ na o nwebe ebe m jegidere n'ụwa a sị na mmadụ naabọ na-ese okwu a sị ọ gịnị ka a na-azọ sị na enu ka a na-azọ na ana ka a na-azọ azọ maka na ihe ọma niile bụ na ana ka ọ dị ị chọọ ịkụ mkpụrụ na ana na ana ka ị ga-akụ ị chọọ ịrụ ụnọ na ọ na ana ka ị ga- ka ị ga-arụ ya mmadụ na-egbu ibe ya maka ana ana dị ile e ji wee sị ani chebe anyị wee na-agọ ọfọ n'isi ani igbo niile na aja ana igbo ga-egboro ụmụ igbo okwu ọnụ na aja ana igbo ga-agbara ụmụ igbo okwu. na ebe ọ sirikwa ka ọ ga-esi wee dị gị na chukwu gị na ana anyị wee na-akpọku aja ana niile nọ nga zuzugbe zuzugbe onye mara aja ana be nna ya ya kpọọ a na m akpọ nke m ebe m na-akpọ aja ana ọkịja achara ogidi aja ana ụbahụdara obodo dike aja ana ikwu nne m ụmụ eze chuma na ụbahụmọnụm anyị sị doo na ihe ọma niile dị n'ana na ọ ga-eru anyị aka na ndụ na ọ ma-abụ n'ọnwụ anyị wee na-ekwu na ihe ọma niile anyị na-achọ na ọ dị n'enu na ọ ga-adara anyị n'ana na ọ dara anyị n'ana na ọ ga-epuru anyị ome na o puo ome na ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ na ọ mịta mkpụrụ na mkpụrụ ọ mịtara ga-atọ ụtọ anyị wee na-agọ ọfọ n'isi ihe niile nọ nga anyị sị na ana ma onye rụrụ arụ anyị wee na-asị do ha gboolu anyị ọgụ gboolu anyị okwu ọnụ na ọ ka mma na mụ ma onye ilo m karịsịa na mụ na ọyị mụ na-aga ọsị na ụkwụ m dịkwa ụkwụ ene ewee m na-asị ana na ọ gị na-atụpụta onye rụrụ arụ e wee na-akpọku ana doo doo doo ndoriko ihe niile nọ nga ndị niile ha jiri mere ọyị na-agba ha mgba na nzizo a sị m ana doo tụọ ha ka a fụ ha anya ihe niile bụ ọyị ihe niile bụ nwanne ihe niile bụ ikwu bụrụ ibe na-achị ọchị na-etu ha afa anyị sị ana doo na osisi pụtara ife na-ekpu ụgbọ na m mara onye ilo m ka m ọ dị mfe n'ezie ọ na-ete m mana onye m kpọrọ ọyị m na-agba m mgba na ana nọ nga ga-atụ ya a sị m ka unu ha nga ka unu si nga ana na ọ ga-eme izu na ọ ga-eme ọnwa na onye ọbụla na-agba mgba na nzuzo chee na gị na ya dị na mma sị na ana ga-atụ ha anyị wee na-agọ ọfọ ana niile agọrọ ọfọ anyị wee na-asị na anaghị eregbu anyị n'ọkụ na anaghị ajụgbu anyị n'oyi ise ihe ọjọọ na-aga na ana ana ka ọ ya agbado ụkwụ na ihe ọjọọ ọbụla ga-abịakwute gị a sị m ụbọchị ihe ọjọọ ga-adị n'ama anaghị ekwe gị ka ụkwụ pụọ ya ama ise kama ụkwụ ga-apụ gị ama ana kpọbie ụkwụ nọrọ n'ụlọ ise kama ụkwụ ga-apụ gị ama ana haara gị mmiri mmiri esere ise ka anyị ha nga zuzugbe zuzugbe na anyị bụ ndị ọdịnala na anyị ketara oke na ana na anyị nwe ana ndị na-eme omenelu ji eketa oke ha n'elu nwoke nọ nga nwaanyị nọ nga na unu ketara oke na ana na onye ọbụla n'ebe a ga-enwe ana ọ ya-akpọ ana obi ya n'obodo ọbụla na ị ga-agba plọt na ị ga-agba ana maka na anyị bụ ndị ọdịnala i jee Amerịka ị gbaa ana i jee Ghana ị gbaa ana i bi Obosi ị gbaa ana ebe ọ bụla na ị ya-agba ala maka na anyị bụ ndị ọdịnala na anyị ketara oke na ana ndị nwe elu ha ji ekere oke ha n'elu ewee m sị zuzugbe zuzugbenu na ka anyị ha nga na anyị ga-enwe ana ebe bụ anyị chọọ ịgọ ọjị anyị agọọ ọjị na-ajụghị ese landlord anyị chọọ ịwa ọjị anyị awaa ọjị na-ajụghị ese landlord anyị wee na-asị ana Igbo doo ihe anyị na-emekwanụ bụ ka ana Igbo dị mma ka ana Igbo dị ka ndị ọzọ maka na eburu egwu ghara ana a ga-agba ebee anyị wee na-asịte unu ka unu ha nga na onye ọbụla ga-enwekwa ana ọ kpọrọ ana nke ya gị na Chukwu gị na ana anyị wee na-asị na anyị ga-enyekwa n'ozu nwa na na anyị ga-erikwa n'ozu nwa anyị na ya ga-achọkwa nwa achọ ka anyị ha nga na anyị ga-adị ka ede na-ete kpọrọ m nza a sị m na ya gba aka banye na ana pụtaje chịrị ụmụ a sị m ka anyị ha nga na ịgbara aka pụọ na ị ga-agbakwa